Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekele m unu ọ Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu anyị ka na-ewetara unu ọnọdụ Igbo tata bụ mbọchị ụka and anyị ga-ekwu ihe gbasara ụka enwere na platfọm ebe m nọ mmadụ esendịa meseji ebe pope eh, eh, Catholic Roman Catholic pope kwuru sị ka sị mepesịa ụlọ ụka niile ka eh, eh, the Catholic faithfuls bịa na-ekpe decades of chaplet maka ọgụ a na-alụ na Middle East m wee gụchaa ihe a were decide ya ka m kwuo okwu maka ya ọgụ middle east a nụnwa bidoro n'ebe 2-3 weeks ago ka ndị eh, ka ndị israel na ndị em, iran bido nụwa ọgụ then ak- ak- ak- akpọzi oku ka ekpewe ekpere a na m ajụ ogbugbu a na-egbu ndị igbo wụ majorly 90% catholics ọ na popu anaghị anụ ya ka ọ na anyị esoghị em eji emeji iwu na chọọchị a na-abịa abịa eji emezi iwu anyị esoghị ya ndị igbo ole ihe niile a na-egbu in in fact study e mere kịta wụ na the highest place a na-persecute christians right now wụ na nigeria right from middle belt down to ala igbo ihe ndị igbo anyị na-aghọtahụ na enwere jihad already present ihe ị hụrụ a na-egbu ma ndị amị emuvuru ma ndị otu Asari Dokubo emuvuru ihe a wụ ha plan this jihad very well and britain they are aware of it a na-egbu na-achụsịsị ndị a na-achụsịsị ị gaa n'Orsu ugbua na ndị mmadụ agbaala ọsọ be ha ọ na popu afụdị ya tinye anyị n'ekpere egburu mmadụ ole na Anambra steeti egburu mmadụ ole n'Imo steeti e, ọ naghị anụ ya ka ọ wụ ụmụnne anyị ndị nọ na fada na ndị bishọp ọ wụ na anaghị ahụ ya soro gwa ha esochi anyị n'ekpere o ruole mgbe anyị ga-amara ihe just some questions gịnị ka chọọchị ewetara anyị eji ya meji iwu ka chọọchị ọ wụ an instrument of colonization maka nyocha m na-enyocha a wụ otu ndị obodo ndị ọzọ ji ekpe chọọchị especially Orthodox abụrọ ka e si ekpe for instance ị gaa na Spain a chọọ iti ndị Spain mmiri chukwu etie ha n'aha ha ị gaa na Italy ị gaghị ahụ onye Italy a na-eti mmiri chukwu gụọ ya aha ndị French ị gaa na French a chọọ iti ha mmiri chukwu etie ya n'aha ndị be ha ihe ọbụla gbasara ụka ha na-aka wụ na na na their language ebutezie ya n'afrịka the first na-ebu ụzọ mebe bụ eji iti anyị mmiri chukwu eti anyị mmiri chukwu n'afa ndị ọcha so ihe ihe ahụ mean wụ at a time aha igbo apụọ because onye agụrụ nna ya david ụmụ ụmụ ya ga-azawazi david so agbụrụ igbo apụgo ọ na ndị igbo dịzi smart enough ha gaa na chọọchị ịgụcha nke chọọchị ha lọtazie ha gụọ nke igbo e nwere ebe ị ga-aga ugbu a na aha ndị igbo ahụ na-aza wụ aha bekee n'ihi na nna ha enweghị aha igbo ọ wụ aha eji tie ya mmiri chukwu wụ aha bekee i lekwa anya hụ na ma mgbe a na-alụ Biafra war ma ahụhụ niile na mmegbu niile e megburu ndị Igbo as Christians anyị enwetabeghị that support gosiri na ihe a wụ Christian faithfuls ị ga-akpa ndị Muslim aka ndị ndị otu ha from Saudi Arabia from Iraq from Iran na-amalite jihad a na-eme na Nigeria today a na-sponsor ya all over the world all Islam ka eji ihe kpatazi na Christianity nke ebutere anyị n'afrịka ee eh, leadership si ebe ahụ na-abịa in fact orthodox church wụ ndị bidoro attacking our custom and tradition ọ hanwa from imebisi ịchụla omenala anyị na ịchụla usoro okperechi nke m chọpụtara ugbu a nọ na baịbụl wụ okperechi ndị igbo sef wụ ya nọ na baịbụl karịa doctrine eji ee eh, akọnvat anyị to Christianity gịnị ka m na-agwa ndị Igbo today ma ndị fada ụnụ wụ ndị Igbo ma ndị bishọp ụnụ wụ ndị Igbo ma ndị pastọ ụnụ wụ ndị Igbo werenụ nwayọọ tụlee nyochaa the effect of religion as ọ dị mma anyị aga achụla mana ọ dị m ka anyị ga-enyocha ya enyocha hazie ya ọfụma maka na chọọchị ebutere anyị wụ a tool for colonization so a haziri a eh, doctrine nke ebutere anyị just to colonize and control us so ọ bụ na ọ ka aka mma ọ baghị uru na anyị fụcha eziokwu anyị ka na-edeceive onwe anyị at this point na life ọ bụ na ndị Igbo anyị ka fụrụ eziokwu ihe gbasara religion ka na-edeceive onwe anyị ọ na-adị m ka ụzọ a ebe anyị na-aga ka tere aka and anyị nwere ike si otu a ala igbo luzuo agbụrụ anyị ma omenala anyị ma asụsụ anyị ma ihe niile o ruo ole mgbe anyị ga-elite onye ọbụla wepụgodo interest nke ya ka anyị jikọọnụ aka ọnụ mara ihe anyị mere onwe anyị biko chapleti ahụ ụnụ na-aga ikpe na chọọchị burugodo ụzọ kpebere ya ndị igbo anyị nwa bụgodo ndị a na-egbu ndị a na-amasịsị isi oge m pere mpe ka anyị kpewere russia ekpere ka ha kọnvatịa mana ogbugbu a na-egbu anyị na nsogbu a na-enye na mmekpa enwebeghị development m ga-asị ndị Italy ma ọ ndị Katọlik ma ọ ndị ihe were as a body bịa nye anyị nkwado kwesịrị unless ma ụmụnne anyị ndị fada ndị gazi ebe ahụ ghọta ihe na-eme ha na-ewerela oche enyemaka ee otu dị aṅaa enwebeghị nsogbu anyị nwere Katọlik ma ọ Anglikan ma ọ ndị pentikostal apụta as a body ịkwụdo anyị support anyị mana ndị Hausa o mebe ha ndị Muslim ha apụta as a body iji kwado ha o ruole mgbe anyị niile ga-ejikọ na aka ọnụ nyochaa ụmụ ihe niile ndị a enyocha tupu o mere anyị ahụ ka o mesịa